ngwakwanụ ụmụnne m soronụ m ka anyị gaa zụọ ngwa nri n'otu n'ime ebe a na-ere ngwa nri ndị be anyị ebe a nke a kpọrọ African Food Store ma ọ bụkwa na African Food Market dịka ị na-ahụ e nwere ọtụtụ ngwa nri ndị be anyị ebe a ndị nke a bụ ọgbọnọ enwere m ya ngaghị azụ ya ugbu a aka m nwere nke nji bịa nke a bụ ha kpọrọ ya banga spice leaves amarọ m ma nchụanwụ ka ọ ụdị ọzọ Lekwa nchụanwụ ebe a. Ee, ọ nke a ka m ma. Mana ọ ya bụ na nke mbụ ahụ dị ka ụdị ọzọ ma ọ bụrụkwanụ nke ndị Urhobo na Itsekiri ji esi ofe banga ha ji starch eri. O nwere ike amakwa m nwekwa ike ọ bụrụ na e nwere ụdị nchụanwụ ọzọ. E nwere ọtụtụ ngwa nri ebe a mana nke bụ eziokwu bụ na ị gaghị eji n'ihe e chekpọrọla echekpọ nọtere aka tụnyere ihe ka dị ọhụrụ maọbụ ihe dị ndụ. Ọ bụ nke a ka ndị Naịjirịa ji ka anyị mma. lekwa ụgụ mgbe m na-azụkọtacha ngwa nri maka ọbịbịa m di m asị m esogbuzila onwe m m zụta naanị ntakịrị hapụzia ndị ike na-ekweghị m na e nwere African store ole na ole na okirikiri ebe anyị bi nsị ya mba na m ga-agbalị nnọọ zụta ka o doo m anya ihe m na-eri ọ gwụzia ehe anyị azụwazịa n'ebe a lekwa okpeyi ebe a mana amagoro m na nke nji si naijiria bịa bugodo dachi ezigbo okpeyi nsụka ehe mgbe nke ahụ gwụrụ anyị wee zụwazianụ ndị a wee mara ka ha dị nke a bụ ọsịnọ oshosho amaghịkwa m ihe bụ nke a onye ma biko ya kọwara anyị echebu m na ọ ụkpaka ụgba mana ọ bụghị ya nke a bụzi egusi ndị a kwọrọ akwọ na ndị akwọghị agaghị m azụta ya nke nji bịa ka buru ibu ọ ka dị Nke a bụ ọfọ ọfọ e ji arụ ofe. Nke a bụzi akụkụ ebe nke a na-ere ji. I lee anya ị hụ na m na-ahụ ka m họta nke dị mma. Ụfọdụ n'ime ha efuela ome. Ọ dị ka ha anọteela aka. Obi akachaghị m nsị ka m zụrụgodu naanị otu wee lee ka ọ dị. Nke a bụzi akụkụ nke mmanụ nri dị iche iche. Ihe m ji azụ ihe ka tọgbọ chakoo n'ihi na ebe nke anyị gafere aka m nwere ọtụtụ n'ime ndị ngwa nri ahụ. M na-ele ka m mara ma m ga-etinyekwu mmanụ nke a na nke m zụtarala. Nke a bụzi akụkụ ebe a na-ere ngwa nri ndị na-eme ka ụtọ nri pụtawanye ma mekwa ka nri kpokwuo onye. I lekwa anya, ị ga-ahụ ọtụtụ otuboala dị na komkom ebe a. Ma ndị nke ahụ a na-enweta na Naịjirịa, ahụrụ m ya ebe a. Lee ha, Gino na Derica. I lee anya, ị ga-ahụgasị ọtụtụ ngwa nri a na-ahụ na Naịjirịa ebe a. Mm, Leenụ Onga. Ee, ma Knorr, ha niile dịcha. Ya bụ ihe tụkwuru m n'anya. Obi dị m mma nnọọ ịhụgasị ngwa nri niile ndị a ebe a nke ọbụla m chọziri m zụrụ. Nke a bụzi akụkụ ebe a na-ere nri olulo dị iche iche. Nke a bụ garị. Nke a bụ garị ndị Ijebu, ndị a na-ama ụra. Lee garị mmanụ. Nri niile a na-ese ese ma nke nri ji a na-erecha ha niile ebe a. O nweghị ụdị nri olulo ị gaghị ahụ. Nke a bụzi agwa. Ụdịrị agwa dị iche iche jupụtara ebe a. Ma oloka na ndị otu ya ha bara ụba. Ngwa lezianụ nụ nụ nụ lezianụ ihe ọ dịghị ka ahịa Naịjirịa ka anyị nọ. Hey! Ihe a na-atọgodu m ee. Ihe ọṅụṅụ ọbụla masịrị m m bịa zụrụ. Lee anyị azụtala Indomie. Nri ngwa ngwa ụbọchị ike isi nri adịghị mmadụ. Ee, lekwa ihe ntanta dị iche iche jupụtara ebe a ma ihe ọṅụṅụ. Hey! nke a bụzi ebe a na-ere anụ ọdụ anụ
This one.
enwere anụ dị iche iche ebe a ma anụ ewu anụ ehi ụkwụ ehi shaki afọ anụ wee dịrị gawa Nke a bụzi akụkụ nke azụ. Ihe ndị ị na-ahụ ebe a dị n'ime njụ oyi bụ nnukwu azụ arịra nke anyị maara na Naịjirịa dịka azụ ndụ. Egbuchala ya ebe a tinyezie na njụ oyi. Ndị nke a bụzi azụ ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ha juru nnọọ nke ọbụla ị chọrọ. Ọ dị mma, ebe a ka a na-erezi anụ torotoro, anụ ọkụkọ nakwa eke ya. E nwere anụ torotoro a mịtụrụla amị, nwekwa ndị nkịtị. Anụ bara ụba ebe a, o nwedịrị ebe m na-eseteghị. O nwekwara akụkụ m na-eseteghị dịka ebe e dewere otuboala ndụ, ose mmiri, yabasị, jioko wee dịrị gaba. Ihe a na-ere ebe a bara ụba. Ọ dị mma ụmụnne m, ebe nke a ka ihe nkiri a bịara n'isi njedebe. Nọdụkwanụ mma na ngwụcha izuụka a. Ugo chara acha na-asị ya gazie.